Ladies and gentlemen, men and women, I say good evening from my location. Thank you all. Uh, today, aga m iji asụsụ ndị gboo asụsụ ndị mgbe gboo were kwuo okwu tata maka ife m na-aga ikwu tata bụ ife gbasara mostly anyị nwa bụ ndị Igbo ife na-eme n'ala Igbo Ala Igbo na-agba ghara ghara, ala Igbo na-apụ ọkụ. Nwanne ife na-eme n'ala Igbo kịta abụghọ ọ bụghị ife a ga-eji nwayọọ kwue, ọ bụghị ife eji nwayọọ ekwu. Nwanne na-afụkwa kidnapping everywhere, every angle. a na-ekidnapụ left and the right apart from that one a na-egbu ozu everywhere gịnị na-emenụ gịnị na-emenụ onye mgburu nwanne ya nwanne i gbuo nwanne gị o nwehụ dike ị bụ ị bụghị dike ị ma na ndị igbo ndị be anyị ọ bụ na ụlọ ka anyị na-aka nka ikikere anyị nwere ikikere anyị na anyị gbasiri ike ọ bụ n'ime ụlọ but na ikikere anyị ahụ anyị anaghị eji ya were gaa n'ama gaa n'ezi ọ bụ ya bụ nsogbu anyị nwa ndị igbo nwere ya bụrụ na amamife ahụ ikikere ahụ anyị gbasi na ọ bụ maka iji ya were na-alụsi ndị ezi ọgụ ọ dị iche but nke a bụ na anyị ji na-egbusi a bịazi na-emegide sabo eju ebe niile sabo eju ebe niile sabo juru ebe niile sabo ka nkụ bụ na tata because of ife m na-afụ na-eme n'ala Igbo ka nkụ ọ dị too much ọ dị too much bụ na tata ife m na-ekwu bụ na onye ọbụla aka ya ndụ n'ife na-eme n'ala Igbo ọ bụ nwaanyị o ka ọ bụ nwoke o ọ bụ eghu ka ọ bụ ọkụkọ aka ya ndụ na ife na-eme n'ala Igbo asị m na onye ahụ ga-anakpu ma ya etetene ọ ga-eji ana zere mmiri na ife ndị ọzọ na-afụ ka ọ ga-afụ lekwa efurefu gọvanọs ndị anyị nwetara n'ala Igbo ndị nsị na ha bụ gọvanọs stooge Fulani look at Hope Uzodimma gang of killers ya lekwa ife ha na-eme eh? ọ bụ ọhaneze nke ndị na-akpọ ọhaneze ndị ndị gboro bụrụ fulani onweghị nothing onweghị ife a na-eme just ego ka ha foju akpa ha nwanne achọzi igbuchicha anyị si ha gbusi anyị onweghị ife ndị a bụ ndị unu were ndụ unu ga trust n'aka iwere ndụ ife m ji na-eme this video because of our youth because of our youth na-aga ga ewere their life trust n'aka all these people called governors stooge fulani all these five guys hope hope ụzọ arụrụ ana ọ bụ nke a na-akpọ alex otti ee ọ bụ nke enugu steeti ka ọ bụ nke ebonyi steeti ọ bụ nke anambra steeti soro ife ọjọọ o gbuchene ndị mmadụ na ọkwa ya nwa wepụrụ ọnụ na-asị the release of our leader abụghọcha ya ife a tụtụrụ ndị mmadụ gbuchisicha nga a na-achọ power for for politicians a na-achọ power power power and money but ka unu gbuchicha ụmụnne unu kpam ọkanka n'ụlọ ọkanka n'ime ụlọ ọka nka n'ime ụlọ ọkwa unu na-eme unu na-eche ana m ajụ unu nwekwere obi mmadụ unu nwekwere obi mmadụ unu na-afụkwa ife na-emenụ unu na-afụkwa ife ndị unu buru unu buru egbe bujusicha aka nke unu na-akpọ ifeanyị ụba kee ebe ọ nọ ọkwa ọ nwụọna unu na-ajụkwa ese ndị ahụ niile o buru egbe bunyeche kee ebe ha nọ kedu egbe ndị ahụ onweghị na-ajụ ajụjụ onweghị na-ajụ ese asị kidnapping everywhere na Anambra steeti negodo nwere nke m nọ na-afụ the other day ụmụaka ka atụtụrụ pigbuchicha eh, chere chere onwere ife m na gị chere onwere ife m chọrọ ka unu nekene chere onwere voice record achọrọ m iwepụta ebe a because ife nọ here dị ife m nwere ebe a dị too much biko ife nọ here dị too much biko just nye m one minute ka m wepụta ka unu geregodo something here arụ na-eme n'ala Igbo our youth ebe ọ bụla unu unu kunienu ana m agwa unu kịta unu gba nkịtị si na unu were ndụ unu nyefe ndị ori ndị a n'aka kpọrọ onwe ha governors kpọọ onwe ha yọọ kee ife unu kpọchara ha yọọ ọhanaeze ndị gboro fulani ndị a nwanne ndị a ga-egbucha everybody o listen here
21, 22, 23 n'ọfịa ejero toilet eliro nri awụrọ arụ atarọ atụ amaghịkwa m na mmadụ na-anọ ụbọchị nwe ụbọchị m nọ n'ụlọ ọgwụ mmadụ sị na ọ nọ 3 days ejero toilet once m sị na ihe a amarọ m na ihe a dị possible nna ọkwa na 25 si na-efozi 25 akpọpụta maka ọ ga-esi akpọpụta mmadụ asị gị ọya move ife ị na-anụ tadadadada agba the person Ndị mpụta echegidego m echiche ebe a si n'echiche pụọ. Adị m ekwuzi maka biznes not speak of my biznes. Ada m ekwu maka my parents. Ada m ekwu and maka even this boy nwe eh, Dubai estate ya na Ben. Ịma na a na-achọ Ben since one month. Ah, Akpọ bịara ọkpọ, nothing nothing. Nna wee na-adị ka ọ ka esi egbu mmadụ. Nna ịfụ ka esi ele pass my brother. Ọkwa ị na-anụ. ọ bụghịkwa ọkụkọ nke ntị ịghọtago nna ọnụ ụtụ asị m pụta m pụta asị m na anyị mara emechila anya ya si nsi ya hmm. asị m na gara asị m asị na afa na mụ na ya na-edi nọ ka anyị kpekata gị ekpele ebe a ekpesịkwa ọ dịkwa enweghị ihe ọ na-alụ ekpegidekwa ikpesikwa ebidokwa n'ikpe a Chineke God and ada ekwu okwu so emegide ya tupu esolu jide ma ọsịa dị
ọkwa ị na-anụ ife ọ na-ekwu na ọ bụ ekpere ka ha na-ekpe remember the state of Israel gịnị na-eme there Israel gwara gị sị gị na we will fight with our hand while na ụkwụ anyị ga-anọ na ana na-ekpe ekpere nwanne onye nke a ndị a ji ọdịnarị aka na-ekpe ekpere o ọ ife m ji na-agba awa youth geenụ ntị ọdịnarị aka na-ekpe ekpere ife m ji na-ekwu ife a nke ọ nọ na-agwa Ebube Mụọnsọ kwa chọọchị onye pastọ ka ọ bụ ọ gba aka na-eme ife a ọ na-eprichiri ọ na-eprichiri ndị chọọchị ya otu jizọs m ga-esi were mmekwa otu a mee nke ọzọ a na-egbusisi ndị mmadụ ịnụrụ ife a na-egbu here ọ bụghịkwa ife a na-egbu here bụ ndị mmadụ ọ bụghịkwa ọkụkọ ka a na-abụ maọbụ isi mba na ọ bụ nwanza nwanza ka a nwụtara na-egburu isi mba gee ntị N'ebe ọbụla e bugidere m with Venza, mụ na Fada na nsi na moto a, a mepeelu m buutu, m rituo, m nyalụzịa the Venza naba. M chọọ ịjụkwa be onye nwe Venza, na fa agaghị bịa buru bịa si ebe a ewere duo m ụlọ with Venza. So, m sịgodu ka m dị sure.

ife m ji na-ekwu e, ife m ji na-achọ m igosi ya ebe a ife m ji na-akpọ ọ bụkwa na anambara anambara ebe ahụ soro udo soro ife ọjọọ nọ ka ife a na-eme ị sị na ị nwere gọvanọ ị sị na ịnwere eh, na ịnwere gọvanọ na ịnwere the state security arụrụ na mpụ anara na-eme oge our prime minister nọ outside this kind of nonsense can never happen this kind of nonsense can never happen this kind of nonsense ị na-afụ here can never happen this kind of nonsense can never happen ị ma our prime minister ị ma onye amụma onye amụma bụ ọ na-ebu amụma mgbe ọ nọ ya okwu onye amụma anaghị ewe anaghị ewe nọ anaghị ewe asị ezigbote okwu later ọ bụzi mgbe gị na-afụghị onye amụma okwu ọnụ ahụ ebidozi imezugo e tiwe ee chi m e na o kwukwere ekwu na o kwukwere ekwu na o kwukwere ekwu so o kwukwere ekwu bịa bụ ife anyị ga-anụ eh? na o kwukwere ekwu maazị simon ekpa njọkụ gwara gị ihe sị gị these people are not looking for me it's not me is their problem it's you na ọ bụ mụ na gị na-abụbu nsogbu ha na ọ bụghị ya nwa na ọ bụ ka a bịa na-egbu ewu gbuo ọkụkọ atụtụrụ ebe niile turie nara anyị ala chineke nyere anyị na ala chineke nyere anyị ka a chọrọ ịnapụ anyị n'ike ahụ chineke chukwu okike abịama ọ gakwaghị ezere ọ gakwaghị erere ha ọ gaghị ere ọ gaghị ere ị sị na ị nwere governors rubbish a na-eme ndụ ndị mmadụ na-ala n'iyi for nothing okay ya bụrụ oge our ọhamadike na onwe ya nọ ya dike a na-akpọ ogwu n'anya ụdị ife enweghị ike ime kama na ọzụzụ ai ọhamadike asị m ebe ọbụla unu nọ taata ana m ekwubi okwu achọrọ m ikwubi okwu n'isi ọhamadike and our prime minister m ga-ebido n'onye isi anyị ọhamadike eze udo one n'ala igbo ọ nya nwa ka m chọrọ isi na ya asị m ebe ọbụla ọ nọ ana m akpọ eke ana m akpọ orie ana m akpọ nkwọ asị m unu bikonu ahịa naanọ izu naanọ mmụọ naanọ igbo ji were dị ebube mmụọ niile nọ n'ala igbo ebe ọbụla unu nọ bikonu kulienu lekwenụ ọhamadike lekwenụ maazị nnamdi okwu kanu ana m ewekwa na-enyefe unu n'aka asị m unu kpuchite ya n'eke kpuchite ya n'afọ kpuchite ya na nkwọ kpuchite ya na orie nye ya ndụ n'elu ndụ nye ya ume n'elu ume ọ nwoke gbasiri ike nye ya ikikere n'elu ikikere na ọ bụ ife m na-arịọ na ọ bụ ife m na-adị onye ọbụla aka ya ndụ na ife na-eme onye amụma anyị taata mbụ ọhamadike maazị Nnamdi Okwu Kanu onye ọbụla aka ya ndụ na ife na-eme onye amụma anyị taata asị m onye ahụ ọ bụ nwoke wu ọ bụ nwaanyị o ọ nọ na anọ na ntị o gedere egede o nke ọbụla unu nọ asị m unu ahịa na-anọ izu na-anọ ọ gaghị adịrị gị mma ọ gaghị adịrị ezinụlọ gị mma unu ga-ejikwa ana zere mmiri o ise na unu agaghị adị ndụ fụ ife ọma na unu hara were kpaa nkata mee ife ọjọọ megide onye isi anyị ọ gaghị adịrị unu na mma unu agaghị adị ndụ fụ ife ọma tata ana m akpọku mmụọ igbo nji were dị ebube n'isi our prime minister maazị simon ekpa njọkụ ana m akpọ ya asị m eke ana m akpọ ya na eke ana m akpọ ya na orie ana m akpọ ya na afọ ana m akpọ ya na nkwọ ahịa na anọ mbọsị na anọ mmụọ na anọ igbo nji were dị ebube mmụọ nọ na be nna m igbo nji were dị ebube ana m akpọ unu asị m unu nekwe maazị simon ekpa njọkụ nwoke obiọma aka ya dị ọcha o nweghị ife o mere ife ọ na-alụ bụ ọlụ ọlụ nna ya ọlụ nna ya ndowere ka ọ na-alụ ọ dị ka ọpara nọ n'ụlọ nna ya anọghị ya ọpara bụzi abụ onye isi ụlọ nọ n'ụlọ ya ma bụ disciple our leader nghọtara okwu ọnụ our onye isi anyị na-emeziri anyị nwa interpret okwu ọnụ ya maka na ọ nụrụ ọ nụrụ the message of the prophet ozi ọma o ziri ya na-emere anyị nwa interpret ya ruo tata ọ nọzi n'ime ọ nọzi wute anyị ọ bụrụkwa gịnị sabo ọ bụrụ gịnị sabo ọ bụkwa ụmụnne anyị bịakwara na-eme ife na-eme taata asị m onye ọbụla aka ya ndụ n'ife na-eme Simon Ekpa Njọkụ ọ bụ nwoke o ọ bụ nwaanyị ọ bụ ikwu ọ bụ ibe ọ bụ ewu ọ bụ ọkụkọ nke ọbụla onye a na-anọ na tata ana m akpọ ya ana m akpọ eke ana m akpọ n'orie ana m akpọ n'afọ ana m akpọ na nkwọ na onye ahụ ga-eji ana were zere mmiri na ọ ga-ehi ụra ma ya etetene na ife ọma agaghị erutekwe n'ezinụlọ ya asị m onye sị na ife ọma adịghị mma ya gbaa ya afọ ya na ezinụlọ ya agaghị afụ ife ọma onye ndowere na unu hara were kpa nkata dowe mmadụ n'abụa igbo nji were dị ebube ebe ha nọ tata na unu ha were kpa nkata unu nọrọ anọ o unu gedere gete nke ọbụla unu nọ onye ọbụla aka ya ndị ya asị m onye ọ na ọ gaghị ife ọma gaghị iru ya aka ife ọgama gaghị iru ezinụlọ ya aka afụfụ ga-abụ nke onye ahụ ha ga-eji ana were zere mmiri ha ga-anakpu ha agaghị etete ndị a ntinyere ụmụ igbo n'afụfụ a tata ọhamadike kwuru ya ekwu si na anyị gba nkịtị na time is coming na ndị a ga-abịa n'ime ụlọ na-akpụrụ onye ọbụla one by one they will finish us. ọ bụ ya mere m ji were ekpe ekpere n'isi unu asị m ọhamadike maazị simon ekpa ọrụ ọma unu ife ọma unu agaghị egbu unu ife ọma unu agaghị egbu unu aja nke unu na-achụrụ anyị asị m chineke enweghị m amaghị m ife m ga-eji wee kwụọ ụgwọ enweghị m ọna ọcha enweghị m ọna edo amaghị m ife m ga-eji wee kene unu amaghị m amaghị m ife m ga-eji wee kene unu asị m chineke onye eluigwe ya tụkwasara unu ndụ n'elu ndụ ebe ọ bụla unu nọ mmadụ n'abụa unu bụ mmụọ anyị na-afụ anya kịta igbo nji wee dị ebube ya nye unu ndụ n'elu ndụ ike n'elu ike ume n'elu ume amamife n'elu amamife asị m onye eluigwe biko biko ekwekwene ka ihere mme ndị igbo ihere agaghị eme anyị nwa bụ ụmụ biafra na ọ bụ ya bụ ife m na-arịọ ana m akpọkwa na ụmụ youth anyị ụmụ okorobịa kulienụ n'ụra unu ehizina ụra a ga-agbagide ọsọ a ruo mgbe one a ga-agbagide ọsọ a ole mgbe ọ ga-ebi ole mgbe ọsọ a ga-ebi onye ọbụla kụnyenu protect unu communities unu everybody should stand up and rise up and protect your communities ichewekwa all these efurefus you call your governors you call your your your senators or what rubbish name them be are there nwanne ndị a gị chọrọ they want to see you die onweghị ife ọzọ nothing more nothing less And it's not their business. It's not their business. It doesn't concern them. Ọ ya mere m ji na-akpọ ụmụ okorobịa. Onye ọbụla, onye ọbụla, onye ọbụla, nwanne lekọtawanụ ezinụlọ unu anya, onye ọbụla bụrụ his brother's keeper. ndị abịakwa na ndị abịa na ndị abịa na ndị abịa na nekwa ife na-eme n'imo state nekwa hope ụzọdịmma with gang ya ndị ogbu ọra ọbara ọ kpụbatara ha egbu agbụla ndị mmadụ ana m ekwukwe ya ana m ekwu ya ha agbụla ndị mmadụ ife na-eme dị m gwa gị information m na-enweta here unu agaghị believe m eji m too much information m na-enweta here but ka a hapụ ịga more further due to ka broadcast a hapụ ịdị too much asị m god bless every one of you ebe ọbụla unu nọ anywhere you are getting this message from anywhere you are watching us from i say god bless you asị m chineke gọzie gị onye nwe anyị kpuchite unu gọzie unu ọ bụ usb usb gospel ọ bụ ya bụ our channel please ụmụnne m unu gaa to our channel subscribe ọnụ to our channel gbanye your notification button on leave your comment maka ife a na m kọwara unu here leave your comment maka ife ndị na-eme n'ala igbo leave your comment leave your opinion but ka anyị mee ife niile anyị na-eme ka anyị mee ya n'usoro n'usoro n'ugwu bikonụ ee just onye na-edenụ ya dee ife niile ebumnobi gị dee ya ebe ahụ but ife m chọrọ ịgwa unu bụ na very soon we will come back we will start doing live stream live streaming so people will be calling in and be making their opinion follow us in uh, every of our platforms soro anyị na all our platforms we are in facebook twitter and uh, in YouTube unu ga-etinye aka ebe a tinyenụ aka ebe a subscribe ọ support ọnụ this channel support ọnụ this channel na ọ bụ ya bụ ife m na-arịọ unu eh? na o nweghị ife o wepụrụ unu n'arụ hmm? asị m onye nwe anyị gọzie okwu a gọzie ma gị nwa na-ege ege gọzie aka ọlụ gị ife ọbụla i metụrụ aka ana m ekpere gị ekpere izu nke a na-aba asị m ife ọbụla i metụrụ aka ọ ga-adịrị gị mma na eke ndị na-ege anyị ndị na-anụ olu anyị a sị m na ọ ga-adịrị unu mma na eke ọ ga-adịrị unu mma na orie ọ ga-adịrị unu mma na afọ ọ ga-adịrị unu mma na nkwọ ahịa na anọ izu na anọ a sị m onye nwe anyị ya gọzie unu our followers ndị na-efollow anyị ndị na-enyere anyị aka na platform asị m chineke ya gọzie unu ma ndị nke ka na-abịa abịa ma ndị nke ka na-abata abata asị m onye nwe anyị ya gọzie unu ka ụbọchị fotara anyị ife ọma na ọpụpụ anyị na mbata anyị na ifeọma ga na-emere anyị na ndụ ọ bụkwa ya bụ ekpere m asị m ise onye sị na ifeọma agaghị emere anyị o asị m ma ya ma ezinụlọ ya ifeọma emekwerena ọkwa ya bụkwa ọfọ m na-agọ tata asị ọkwa ya bụ ọfọ m ise ise asị m ya dịrị unu na mma eh? Eh, so ka ọ dịnụ eh? good evening from me from here good, good, good evening